Min ye maa magoɲɛminɛnw olu lahala bɛ cogo di an ka sugu o kɔnɔna na min ye cakɛda ko ni julaya ko kɔni o tɔgɔlasoba bolofara min bɛ bamakɔ n'o ye chambre de commerce et de l'industrie ye olu kɔni ye tɔnsigi kɔni kɛ yaasa ka ɲɛfɔli kɛ olu lahalaw kɔni kan an ka suguw olu kɔnɔna na a bɛ n'o kibaruya sɔrɔ a ka don kibaru o kɔnɔna na Nin de ye gafe sɛbɛnna Sedu Tarawele ale ye min ni ale ye sɛbɛnni kɛ Mali bɛɛyafanga o kɔni kan n'an k'o ma ko démocratie a kɔni don waati ye tɔɔrɔyaw ni degun ni gɛlɛya minnu sɔrɔ ani a yɛrɛ ka ɲɛnamaya a bɛ kuma o kɔni kan a ka gafe in o kɔnɔna na a bɛ n'o kibaru dafalen sɔrɔ aw ka don kibaru o kɔnɔna na a ye min lase a ka nin gafe o baaraw koromokarili o kɛnɛ kan Maliba TV jabaranin filɛbaw aw ye maa miliyɔn caman ye ka sigi k'aw ka don kibaru kunnafoni kɛnɛ o sɔrɔ an bɛ a fɔ ko aw bisimila aw ka don kibaru kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn bi tɛnɛn ma nowanburu kalo tile tan ani wolonwula ba fila ani mugan ni duuru kunnafoni dabɔ kɔni o nasira fɛ an bɛ taa min ye politiko kɔni o bɔnnakow kɔnɔna na ka sanga ni Palestine jamana ale ka yɛrɛmahɔrɔnya o sɔrɔli san bi saba ani wolonwula sanyɛlɛmaseli ɲagaw kɔni o baaraw laɲɛnamali ye Mali ka kɔkanko ni diɲɛ jɛkabaara minisiriri Abudulayi Jɔpu ale kɔni ye mali ka dɛmɛ kumakan o kura-kura ka ɲɛsin Palestine na ale jamana kɔni o ma kɔkɔrɔmadon kɔni o siratigɛ fɛ ni ka tila ka foli kɛ jɛɲɔgɔnya baara kɔni o nasira la min bɛ mali ale ni Palestine o ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni sɔrɔla Palestine jamana ka lasigiden bɛ mali jamana kɔnɔ Balawi ale kɔni ka bataki kɛlen ka ɲɛsin mali jamana ma ka sanga n'u ka san bisaba ni wolonwula sɔrɔli sanyɛlɛmaseli ɲɛnajɛ baaraw ye u ka yɛrɛmahɔrɔnya kɔni o sira fɛ o weledakan kɔni jaabira mali ka kɔkanko ni diɲɛ jɛkabaara minisiri Abudulayi Jɔpu ale kɔni yɔrɔ la min baaraw bɛɛ lajɛlen ɲaga kɛra Mémorial Modibo keyita jabala la ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen ye n'o kɛra nowanburu kalo tile tan ni duuru ye san ba fila ni mugan ani duuru a ko kɛnɛ kɔnɔna mali ka kɔkanko ni diɲɛ jɛkabaara minisiri Abudulayi Jɔpu y'a yira ka fɔ ko nin ɲaga in kɛlen Mémorial Modibo keyita o kɔnɔna na ko kɔni ye hakililajigin ni tariku kɔnɔna na ka ɲɛsin an ka jamanaw ka yɛrɛtigiya n'u souveraineté o jujɔn sigibaaw kɔni olu ma n'o y'an ka jamana ɲɛmaa fɔlɔw ye n'o bɛ tali kɛ baba Modibo keyita ale kɔnɔna na ka ɲɛsin olu ma olu minnu ye mali ka yɛrɛtigiya n'o souveraineté o jujɔn kɔni o sigi ani Mali ka kɔkɔrɔmadon ka ɲɛsin Palestine o jamana o kɔni ma ni waati gɛlɛnw kɔni o n'a ɲɔgɔnna ko bɔɲɔgɔnko o kɔnɔna na o kɔni nasira fɛ a y'i t'o la ni ka eh, sɛmɛsɛmɛ foli ale ni tanunikan min bɔra Mali jamana ɲɛmaaw kɔni olu yɔrɔ la a y'o ɲɛsin Palestine jamana ɲɛmaa Mahmoud Abbas ale kɔni o ma ka ɲɛsin Palestine jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni olu ma u ka yɛrɛmahɔrɔnya seli kɔni o ɲɛnajɛ ɲaga o baaraw senfɛ a kɔni da sera gɛlɛyaw fana ma Palestine jamana kɔnɔdenw bɛ gɛlɛya masina min kɔni kɔnɔ Gaza o faba la ni waati in na a da sera o gɛlɛyaw kɔni ma ani ko mali ka kɔkɔrɔmadon kɔni bɛ hakilina ye hakilina min n'o bɛ Palestine ale kɔni lakodɔn i n'a fɔ a damata jamana Israel kɔni ale kɛrɛfɛ kolosuma ni lafiya ni lakana ɲinini kɔni o baaraw kosɔn ko mali b'o hakilina kɔni o kɔkɔrɔmadon bi wa ko a kɔni bɛ a yira k'a fɔ fana min ye mali ale ka jɛɲɔgɔnya baara kɔni o bɛ to senna ni Palestine o jamana ye wa ni kɔni maaba fila kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka san jɛɲɔgɔnya baara ɲuman cogoya min bɛ mali ale ni Palestine na o ni ɲɔgɔn cɛla o kɔnɔna na wa mali ka kɔkanko ni diɲɛ jɛkabaara minisiri ale hakililajigin kɛ mali jamana faamaw ka wulikajɔ ni cɛsiribaw la min ye lakana ale ni lafasa o nasira fɛɛrɛw kɔni o siratigɛ fɛ ale ni sɔrɔko o jiidili ka bɛn ni nin waati gɛlɛn kɔni o lahala ye jamana n'a ta bɛɛ lajɛlen a da sera o kɔni wulikajɔ n'o cɛsiri olu ma a tilala k'a fɔ k'a da kan ko mali ka dayɛlɛlen bɛ baaraɲɔgɔnya bolofara nasira suguya bɛɛ lajɛlen ye madama a bɛ taa mali ka damada ma n'o ye mali ka yɛrɛtigiya o ka bonya baaraɲɔgɔnya o kɔnɔna na ani a ka di mali ye ka baara kɛ ni maa minnu ye sugandili kɔni o siratigɛ fɛ ka bɔ a yɛrɛ ŋaniya la a ka jamanadenw ka nafasɔrɔ siraw kɔni o ɲinini kɔni o kosɔn wa ko ni jɛɲɔgɔnya baara in kɔni mali ni Palestine jamana ɲɔgɔn cɛ ko a kɔni bɛ taa yiriwa ni bɔnɔgɔla kɔni o sira fɛ ka ɲɛsin sɔrɔko ni lakanako ale ni tabiyakow olu nasira ma I n'a fɔ an y'a lasɔma cogo min na an ka don kibaru kɔni o dakun kɔnɔna na yaasa cogo min na ka maa magoɲɛminɛnw olu kɔni lahalaya kɔnɔ o cogo dɔn an ka sugu bulon o kɔnɔna na min ye julaya ko ni cakɛda ko tɔgɔlasoba min n'o bolofara bɛ bamakɔ n'o ye chambre de commerce et de l'industrie ye olu ɲɛmɔgɔ kɔni u ka tɔnsigi o kɔni kɛ yaasa ka dantigɛli kɛ maa magoɲɛfɛnw kɔni olu lahala kɔni o cogo dama kan min na u y'a yira k'a fɔ ko maa magoɲɛminɛnw kɔni min bɛ nin waati na ko a bɛ laboli kɛ wa ko a sɔngɔ fana bɛrɛbɛnnen don ko dama sago a sɔngɔ kɔni olu kan min baaraw kɛnɛ kɔnɔna na min ye taji kotigiw ale ni wayew n'o bɛ tali kɛ sogo baarakɛlaw la ani buru baaralaw n'o bɛ tali kɛ boulangerie baarakɛlaw la ani jagokɛla misɛnnin wɛrɛw caman n'u baarakɛɲɔgɔn n'u jɛɲɔgɔnw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a ko kɛnɛ kɔnɔna yaasa ka kɛ a ko kɔni o seere ye min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔna la ne ni aw an ka jɛ k'u filɛ ɲɔgɔn fɛ dumuni kɔlɔsili la a ka ɲi bi quoi an ka sugu kɔnɔ kɔlɔsili la a ka ɲi a prix ka ɲi a bon hakilisigi fana b'a la parce que da dumuni kun ka gɛlɛn samiya kɔnɔna camancɛ de la normalement o ye da dumuni yɛrɛ baara kɛcogoya ye ni ɲɔtigɛw nana ɲɔ récolte bɛ sen na da dumuni man ka gɛlɛya a bon an b'a fɔ jamana ye fana jamanatigi a k'i hakili sigi e eh, récolte min bɛ yen nɔ da dumuni tɛ gɛlɛya bi n'i y'a jateminɛ minnu bɛ na ni essence ye n'i ye citerne nu lajɛ i b'a ye a kɛrɛ kan minnu sɛbɛnlen don ni corridor tɛ i bɛ taa sɔrɔ ndc don sɛbɛnlen bɛ olu kan bon an dun ka société multinationale minnu bɛ mali la yan n'i y'a jateminɛ olu tɛ transporteur ye olu tɛ na ni eh, produit ye jamana kɔnɔ ɔ donc n'olu tɛ na ni jamana produit ye jamana kɔnɔ minnu bɛ na n'a ye bon olu fana o ka réseau man bon réseau tɛ dɔwɛrɛ station caman t'o bolo k'a fɔ i n'a fɔ multinational nu bɛ cogoya min na i n'a fɔ total bɛ cogoya min na i n'a fɔ shell bɛ cogoya min na i n'a fɔ oryx bɛ cogoya min na olu station caman b'u olu bolo mais malheureusement olu tɛ na ni eh, essence ye ɔ donc maintenant si ni minnu bɛ na ni essence ye ni station caman t'u u bolo pour que c'est-à-dire jamanaden ka se ka essence sɔrɔ nɔgɔya la eh, an ka proposition kun tɛ dɔwɛrɛ an minnu ye gérant ye an sigilen bɛ station kɔnɔ su ni tile an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na o k'a d'an ma novembre kalo tile tan ani duuru o ye fogonfogonbana n'an k'a ma ko pneumonie o tɔgɔla don ye diɲɛ kɔnɔ min sugandira diɲɛ maa fɛ mali jamana kɔni o laɲɛnamaya ka sanga ni duniɲa seleke naani kɔni o jamakulu ko baaraw laɲɛnamayali ye Min kɛra sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile tan duuru san ba fila ni mugan ani duuru mali jamana ɲɛmaa kɔni bɛ wulikajɔ ni cɛsiri suguya bɛɛ lajɛlen kɔni dɔ la yaasa cogo min na pneumonie ka mɔgɔ bɔnɛta u ni na dɔ bɛ se ka bɔ o jɔkundama la mali jamana o kɔnɔna la cogoya min na min ye pneumonie yɛrɛ n'o bɛ tali kɛ fogonfogonbana kan na ale ye fonɛnɛ ni fiɲɛba bana kɔni o nasira ye ni a n'a maɲɔgɔn wɛrɛw caman kɔni olu bɛ sanga wuli fonɛnɛ kɔni o waati la yaasa ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen sidɔn soma san min sɔrɔla a ko ɲabaa kɛnɛ la an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ
pneumonie ye min ye o ye fogonfogonlabana de ye fogonfogonlabanaw ka ca sinsan b'o kɔnɔ sɔgɔsɔgɔninjɛ b'o kɔnɔ a bɛ fɔ nin ma ko pneumonie poumon don a ɲɛsinlen don fogonfogon ma Eh, banakisɛ de b'a to a b'o tigi minɛ eh, an bɛ journée organiser pour d'abord eh, an minnu bɛ an minnu ye dɔgɔtɔrɔw ye minnu b'u ɲɛsin ɲɛsin bana furakɛli ma pour que an yɛrɛ ka échangew kɛ an ka essayer ka an dɔnniya dɔnniya sabati ka dɔnniya fara o kan pour que bana, bana furakɛ ka ɲɛ ah, san kɔnɔ n'i y'a ta eh, an b'a fɔ ma organisation mondiale de la santé ale ka jateminɛ na ko denmisɛnni minnu bɛ sa a bɛ denmisɛnni eh, ba kɛmɛ duuru bɔ san o san pneumonie bɛ kɛ minnu sata ye o mali yɛrɛ ta fana ka ca parce que mali fana bɛ an b'a fɔ ma jamana minnu bɛ ka commencer ka eh, ɲɛta daminɛ o b'a fɔ ma en développement Donc o jamana min na minnu bɛ farafinna dugukolow kan ani Asie dugukolow kan denmisɛnnin sata ka ca olu yɛrɛ de la donc mali fana ta ka ca dɔɔnin halisa bien que kabini san caman pneumonie vaccin kɔni bɛ mali vaccination na o de kama an b'an profiter ka micro la k'a fɔ densomɔgɔw ye u kana vaccination den boloci u kana a bila kɔfɛ min ye mali bɛɛ fanga n'an kan b'a ma ko bɛɛjɛ fanga démocratie wele cogo wɛrɛ la Ale don waati mali jamana kɔnɔ a ye tɔɔrɔya ni degun ni gɛlɛya minnu kɔni olu sɔrɔ min ye sɛbɛnnikɛla sedu tarawele ale kɔni ye sɛbɛnni kɛ o kibaruyaw kɔni n'o lahalayaw kan a ka gafe bɔlen dɔ o kɔnɔ n'o y'a ka livre dɔ ye min bɛ taa daɲɛ kɛmɛ ani mugan ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn la n'o ye page kɛmɛ ani page mugan ye a bɛ kuma a yɛrɛ ka ɲɛnamaya o fana kɔni cogoya olu kɔni kan ani mali bɛɛjɛ fanga a bɛ ɲɛtaga min sɔrɔ la waati laban in na o kɔni sira kɔni bɔra cogo di o ye gɛlɛyaw jumɛn sɔrɔ ani halisa a baaraw bɛ se ka jiri cogoya di a kumana nin bɛɛ lajɛlen kan a ka gafe in kɔnɔna na min sɔrɔla a baaraw kurunbonkarili kɛnɛ kan Ee gafe sɛbɛnbaa yɛrɛ ka fɔ la Sedu Tarawele. An ka jɛ ka o kibaruyaw filɛ ɲɔgɔn fɛ.
Adamaden fo a ka to ka i kɔfilɛ de. K'i kɔfilɛ ko minnu y'i sɔrɔ i ka se ka enseignement ni leçon dɔ tir'a la. O de ye n bila ka livre in sɛbɛn. Livre min n bɛ se k'a fɔ mouvement démocratique ni mɔgɔw b'a fɔ an tun ye étudiant ye ENA la. fɛn fɛn kɛla an b'a lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen kalama ka na ye jamana yɛrɛ binna en 2012 n ko tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka n sigi ni n ma fɛn dɔ sɛbɛn fɛn min ni n b'a bila n denw ye n dɔgɔninw ye ani n kɔrɔ ye Maliba TV jabaranin filɛbaw an bɛ aw fo aw ka muɲu ni sabali ni hakilisigi la ka nin waati ta ne ka an filɛ ka anw lamɛn an b'a fɔ aw k'an bɛn ala diɲɛ waati wɛrɛ don kibaru ale sigi wɛrɛ o kɛnɛ kan